hello ụmụ m nje kee ka unu mekwenụ eh, kee ihe anyị ga-eme n'ụtụtụ a gịnị ka anyị ga-eme kedu ụdị akụkọ ụdara
eh? ụdara kwue ọ gịnị dị unu chọrọ ka m kọọrọ unu akụkọ iro mm. ok pi pi e nwere akụkọ m ga-akọrọ unu
n'ụlọ ife na-ekwu na ọ dị mma na ọ dị njọ ee e, e.
otu ụbọchị o nwere otu otu nwanyị otu nwanyị na di ya wee mụwa nwa mụta nwa nwa ahụ wee too wee na-eto mama ya na papa ya wee pụwa ha wee jee njem ha na-alatawa ha wee nwee nsogbu n'okporo ụzọ otu a ka ha si wee nwụa nwa wee bụrụzie nwa enwe nne nwa enwe nna gịnị ka a na-akpọ nwa enwe nne nwa enwe nna n'oyibo sie ya ike orphan ọ nya bụ nwa enwe nne nwa enwe nna so nwa abụrụna nwa enwe nne nwa enwe nna wee nọrọzie ya na nwunye nwanne nwunye e, nwanne mpa ya wee nọrọ ọ na-akpọ ya nwunye nna ya so papa onye onye ọzọ ka o jiri wee mere mpa so nwunye nne nwunye mpa ya ahụ abịazịa o sicha nri ọ ga-enye ya nri ọfụma ọ na-ezi ya ozi na-ezi ya ozi na-emegbu ya nwa wee ruo wee jee wee kụwa mkpụrụ ụdara ị marana ihe bụ ụdara gịnị bụ ụdara o wee kụwa mkpụrụ ụdara mkpụrụ ụdara ọkwa ị manụ cherry ọ nya maka o ji wee jee kụwa wee bịa bịa fuba ụdara wee na-eto wee na-eto o wee ruo otu ụbọchị nwaanyị a wee sisie nri wee jụ na ọ ya enye nwa nri nwa eriro nri nwa wee chesịa sị kee ihe ya ga-eme o wee jee wee jee kwụrụ n'ukwu ụdara

wee na-eme chineke na-egozi ụdara ọ na-eto everyday o jee n'ukwu ụdara na-agụ ụdara na-eto o ruo otu ụbọchị o wo nya anya na ụdara ụdara etochana wee si wee bịakwa wee bee akwa dịka ekpele akwa dịka gịnị e, ekpele akwa nwa a na-ebe bụ ekpele ọ na-ekpelu chi ochie ya chineke ọ nya ka ọ na-ekpelu o wee tie ụdara m mịa ụdara m mịa nda unu ga na-asị m nda ụdara m mịa nda mịa mịa mịa mịarụ nwa enwe nne mịarụ nwa enwe nna a na-akụsiri na ya ike

hei anyị mara jump ọ bụ otu ọ gụkwuo ụdara nya chaa chaa chaa chaa ụdara bịa chasịa ụdara wee bịa dawa mgbe a ụdara dawaziri ọ na-atụtụ ya na-atụtụ ya na-ebu ya na-ele nwa ahụ etoona ịbụ ihe mmadụ otu a ka o si wee mee gịnị wee were ya wee kpata ego kedu ihe akụkọ a na-akọwa kee ihe ị ghọta n'akụkọ a gwa anyị maka kee ihe ị ghọta n'akụkọ akụkọ ọ dịrọ mma imegbu mmadụ maka ị marọ onye ga-abụ eze chidera ka ị ghọta na akụkọ a sụọ igbo sị m ilen amara ọ dị mma ka mmegbu mmadụ yes ọ dịghị mma ka mmadụ emegbu mmadụ maka ị marọ onye ga-abụ eze echi amaka kee ife ị ghọta na akụkọ a ama ama ọ dịghị mma ka emegbuo mmadụ imegbu mmadụ ajọka anyị wee na-agwa ndị na-ege anyị ntị wee na-asị biko ọ bụrụ na ị na-emegbu nwa gị na ya bi